lajɛbaaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka aw barikada aw ka ɲumandali kosɔn an ka jaw la an b'a dɔn k'a fɔ aw tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen aw bɛ min ye eh, jaw ye a b'u lajɛ demokarasi one o one dɔw ko demokarasi cent un o page facebook kan i n'a fɔ laada la min ye dugu bila ka fisa laada wuli ye bamananw y'o fɔ an ye u ka kumasenw fɛ o de siratigɛ la bi alamisa ka kɛɲɛ ni zuwɛnkalo o tile mugan ani naani san deux mille vingt et un kokura an bɛ na an ka baro kɛnɛ sigi aw ye an b'a fɔ ma ko bɛɛya walawalali kɛnɛ o bɛ tali kɛ an bɛ kuma jamana kun nana kɛnɛ la fɛn bɛ bɛ yen n'o bɛ jɔsi jɛmufanga na dɔw ko bɛɛya dɔw ko demokarasi dɔw ko ko jama fanba ka fanga an bɛ baro kɛ o kan hmm? an ye an ka eh, min ye sifinnaka dɔ wele a fana ni moto bɛ kama bɛ ɲɔgɔn na na a yɛrɛ kofɔ an ye ɲininkali ni ɲininkali minnu b'an bolo an b'o k'a la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu b'an lajɛ an bɛna kuma fɛn min kan bi o de ye dialogue ye ka na demokarasi ni o ye kumaɲɔgɔnya ye demokarasi eh, fanga kɔnɔna na jɛmufanga kɔnɔ bɛɛya fanga kɔnɔna na eh, maa welelen sera kɛnɛ kan ka ban ni maa tɛ maa kɛ kumatigi ka tila k'a da minɛ a la karamɔgɔ la lamɛnbaaw lajɛbaaw k'i k'i tɔgɔ ani jamu ok ne tɔgɔ bubakari sise bubakari sise an b'i fo i ka nali la an ka nin kɛnɛ kan wulada in na baro ye kumaɲɔgɔnya dɔw ko dialogue tubabukan fɔlaw ko ten nɔ demokarasi kɔnɔna na an bɛna baro k'o kan dakun ɲɛ kelen ɲɛbila kumaw la demokarasi ani kumaɲɔgɔnya kumaɲɔgɔnya demokarasi kɔnɔ nafa jumɛn b'a la Ɛɛ Abu Ture yani n ka don kuma kɔnɔna na, n bɛ foli lase an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ ma, ka foli lase democratie one o one ka foli lase u ma, ka foli lase mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ kan ka an lajɛ nin waati in na, awɔ, n ka foli bɛ lase u bɛɛ ma donc k'aw fo kura ye comme an ka baro sigilen bɛ fɛn min kan, awɔ, on dit le dialogue dans la democratie donc kumaɲɔgɔnya nafa jumɛn b'a la democratie kɔnɔna na, unhun, n ka faamuyali la, awɔ, donc ne kɔni bolo tubabu b'a fɔ cogo min na le fondement de la démocratie c'est sur le dialogue d'accord o ye ne ka faamuya ye ne yɛrɛ bolo n'i y'a mɛn ko b'a fɔ ko bɛɛjɛfanga i b'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya de tɛmɛna donc ni kumaɲɔgɔnya tɛ yen on peut pas parler de démocratie ni kumaɲɔgɔnya tɛ yen mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko bɛɛjɛfanga parce que komi i yɛrɛ b'a dɔn bɛɛjɛfanga ye mun ye ko le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple hmm. donc n'a fɔra ko jamanadenw ka fanga donc n'i ma jamanadenw wele ka sigi ka kuma kɛ hmm. e bɛ se k'a fɔ o ye ko bɛɛjɛfanga ye donc ne kɔni bolo ɛɛ dialogue kumaɲɔgɔnya démocratie kɔnɔna na a nafa ka bon ni fɛn bɛɛ ye fɔlɔ ne yɛrɛ bolo kumaɲɔgɔnya eh, demokarasi kɔnɔna na kumaɲɔgɔnya jɛmufanga kɔnɔna na kumaɲɔgɔnya bɛɛya fanga kɔnɔna na eh, misiye seko k'o fɔ k'ale fɛ ko o nafa ka bon kosɛbɛ n'o nafa ka bon ka ban siga foyi t'a la an bɛ taa ɲɛ ni eh, ɲininkaliw ye Sise n bɛ fɛ k'a dɔn anw fɛ yan nɔ n'i y'a jateminɛ est ce que e yɛrɛ fɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ janko jɛmu fanga hukumu kɔnɔna na e fɛ kuma ɲɔgɔnya bɛ ka kɛ wa? Bon ee, komi anw bɛ kuma la bɛɛjɛ fanga de kan mais donc n'i ko ko bɛɛjɛ fanga anw fana ye jamana ye de ka di ma anw fana ye jamana ye an sɔnna bɛɛjɛ fanga ma donc mais ne bolo n'i ko ko ne ka kuma bɛɛjɛ fanga kan an ka jamana in kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ n ko anw ta in ye tɔkajɛ ye dɔɔni voilà donc parce que n'i yɛrɛ nana jateminɛ

mun na a ma so ma parce que n'i ye hali dɔw ɲininka u b'a fɔ n'an seginna fo kɔfɛ u b'a fɔ ko jɛmu fanga b'an fɛ yan depuis k'a sababu kɛ mun ye fɔlɔ n'i y'a jateminɛ vestibule b'an fɛ yan masakɛ bulon b'an fɛ yen kɛnɛw b'an fɛ yen n'u b'a fɔ ma ko place publique fɛrɛkɛnɛw b'an fɛ yen donc mɔgɔ caman tun bɛ taa ka t'u exprimer o kɛnɛw de kan anw fɛ yen fɔlɔ dugutigibulonw ni fɛnw ni gɛlɛya b'u kan u bɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u kumakan tɛ se ka fɔ yɔrɔ dɔ la mais n'u y'o kɛnɛ ninnu sɔrɔ u bɛ se k'u ka kumakan fɔ yen nɔ u bɛ lamɛn o tun b'an fɛ yen fɔlɔ donc ni démocratie nana bɛɛjɛ fanga nana anw fɛ yan o man ka kɛ ko kura y'anw bolo mais on dirait que valeur min b'anw bolo o tun ye bɛɛjɛ fanga ye mais anw bɔra bɛɛjɛ fanga kɔnɔ tuguni kura min nana kura min nana anw ma se k'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ parce que anw de tun bɛ leçon di mɔgɔw ma fɔlɔ anw de tun bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye fɔlɔ mais bi a nana kɛ o ɲɛmada anw de la mɔgɔw tun b'u ɲɛmada anw de la mais bi an ta nana kɛ mun ye anw ta nana kɛ mɔgɔw de bɛna anw kunko fɔ an yɛrɛ ye mm. alors que sigikafɔ mm-hmm. bɛɛ b'a aw yɛrɛ b'a fɔ ko sigikafɔ ye damu ye mm-hmm. eh, n'i y'a mɛn bɛɛjɛ fanga sigikafɔ de don e b'i danna ne bɛ n danna an tɛ kuma ɲɔgɔn ye mm-hmm. donc est ce que an bɛ ɲɔgɔn ye donc n'an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ko caman bɛ yen an bɛ se k'a waleya mais Mali kɔnɔ bi ko bɛɛ ko k'i ye woro ye si tɛ kaman ye o de kɛra ma problème ye il faut qu'on revienne aux fondamentaux f'an ka segin an yɛrɛ ye de ka segin an yɛrɛ ma n'an seginna an yɛrɛ ma aw bɛ fɛn min ɲini ko bɛɛjɛ fanga o de bɛ an bɛ an bɛ se ka exemple yira diɲɛ bɛɛ la pas en Afrique farafinna dɔrɔn tɛ dɛ mais diɲɛ bɛɛ anw bɛ se ka kɛ fɛn ye mɔgɔw tɔw b'u inspirer fɛn min na ka démocratie dɔn yɛrɛ mais maliyɛn faut que maliyɛn ka sɔn ɲɔgɔn ye c'est ça le plus important an kɔni bi ne bɛ se ka fɛn min fɔ o y'o ye il faut que maliyɛn ka sɔn ɲɔgɔn ye sabula an bɛ diɲɛ ko o ko la n'an ma sigi ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn kunna ni ɲɔgɔn ta fan dɔn min ye gɛlɛya ye a tɛ ban o kow la bi an y'o de fɔ an ɲɛna minnu bɔra k'an ta sisan démocratie eh, 101 dɔw ko démocratie 101 an b'o de eh, page kan an bɛ ka kuma fɛn min kan bi o de ye kumaɲɔgɔnya nafa min b'a la jɔyɔrɔ min b'a la démocratie kɔnɔna na min ye an ka maa wele o ye an balimakɛ Bɔkar Sise donc an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi an da sela sigikafɔ kɛcogo ma nafa minnu b'a la ani n'a sɔrɔ anw fɛ yan Mali la minnu bɛ ka kɛ n'a sɔrɔ ni o fana ye a dɔ ye donc n bɛ fɛ ka i ɲininka bi an y'a ye kuma caman na sigikafɔ jɔyɔrɔba b'a la parce que mɔgɔw mana ɲɔgɔn jɛ cogo cogo hakililaw mana ɲɔgɔn jɛ cogo cogo a bɛ laban fɛn min na o de ye sigikafɔ ye sigikafɔ ye donc n bɛ fɛ k'a dɔn sisan sigikafɔ kɛbaliya kɔlɔlɔ jumɛn b'a la n'an m'a kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ sisan demokarasi kɔnɔ jɛmu fanga kɔnɔ politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ muso ni sibili cɛ fanga ni min ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ marabagaw ni maradenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ kɛbaliya walima a kɛcogo juguya a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye nin yann'an ka se manden kuma tigɛ n bɛ aw ka nin espace n bɛ nin yɛrɛ fo fɔlɔ parce que c'est très a nafa ka bon kojugu parce que nin bɛɛ ye fɛn de ye min bɛ a permettre dɔnniyani minnu b'an na an ni mɔgɔ tɔw k'a partager an ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛɛ ye koba dɔ ye mais komi i bɔra k'a fɔ sisan i ko ko an ka jɛmu fanga la sigikafɔ ni sigikafɔ tɛ yen ɛɛ fɛn tɛ yen ɛɛ ni sigikafɔ tɛ yen a bɛ na ni kɔlɔlɔ jumɛn a bɛ na ni kɔlɔlɔba de ye Toure tubabu b'a fɔ ko ɛɛ mieux vaut mourir de faim que d'être mal informé kɔngɔ k'i faga o ka fisa kunnafonidibaliya ye ee an filɛ i b'a sɔrɔ an tɛ comment dire ne ni e filɛ nin ye bi communication de y'a kɛ dialogue de y'a kɛ ne n'e ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi donc fɛn caman bɛ yen o bɛ tɛmɛ ne n'e cɛ o ye dialogue de ye o donc o dɔrɔn k'an k'an inspiré o dɔrɔn de kan donc n'an m'o kɛ n'an tɛ kuma ɲɔgɔn ye Toure on peut se faire du mal an bɛ se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn na dɔw bɛ se ka kɛ banbaganciw ye dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ u bɛ kɛ vagabonds ye il suffit seulement an ka kuma ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn an bɛ se k'o bɛɛ éviter mais a bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye a bɛ na ni la descente aux enfers n'an bɛ mali la bi kɔlɔlɔ fɛn fɛn kɔnɔ nin ye kuma ɲɔgɔn baliya de a b'a fɔ an bɛ ka an bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ an bɛ kan ka jigin dingɛ fɛn fɛn kɔnɔ an tɛ kan ka kuma ɲɔgɔn ye an sɔnnen tɛ ɲɔgɔn ye parce que ni n ko k'an sɔnnen tɛ ɲɔgɔn su mais moi je dis adamaden i man k'i focaliser i mɔgɔ ɲɔgɔn kan quoi i focaliser a ka valeur kan quoi c'est ça le plus important e Toure filɛ bi i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman hakilina caman b'u la i kan mais i bɛ se ka mun kɛ o k'a dɔn i k'a bila o la ça aussi c'est une une partie de la démocratie aussi mais tant qu'an tɛ kuma ɲɔgɔn nin si tɛ kɛ o donc ni nin ma kɛ furuku furuku de bɛ na ni furuku furuku nana bɛnbaliya de fana bɛ na ni bɛnbaliya nana est ce que lakana b'o jamana kɔnɔ est ce que comment dire kotoɲɔgɔntala b'o jamana kɔnɔ o tɛ jamana min na kɔnɔ o ye karatabugu de ye o donc n bɛ mun fɔ dɔrɔn il faut qu'on revienne au fondamental an ka segin an yɛrɛ ma n bɛ se k'o de fɔ yɔrɔ la ko an ka segin eh, ko minnu ye ko sɛbɛnmaw ye an ka segin olu ma ka o fana bɔ a la an kana jamana kɛ karatabugu ye an kana an ka sigidaw kɛ karatabugu ye karatabugu ye bugu jumɛn ye ni ko tola ɲɔgɔn ta la a ka ca ala fɛ kow bɛ nɔgɔya nka ni a gɛlɛyara fan bɛɛ ye bɔda ye o tɛ wa o don ayiwa min ye an bɛ taa ɲɛ hali bi baro la an bɛ fɛ k'a dɔn bi ni e ɲininkala ka fɔ ka fɔ an bɛ se ka a labɛn cogo jumɛn minnu bɛ se ka kɛ a labɛn cogo ɲuman ye o ka kɛ musow ka gɛrɛjɛkulu olu ni jamana koɲɛnabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninw ka gɛrɛjɛkulu olu ni jamana koɲɛnabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye fana ye société civile tɔw ye minnu tɛ musow ni denmisɛnninw olu fana ni jamana ɲɛmɔgɔw maratigiw ale ni fana ni parti politique fana olu fana minnu bɛ fanga ɲini ka fanga labaara par moment olu fana nin bɛɛ bɛ se ka don nin sigikafɔ la ni e ɲininka ka fɔ i ka forme dɔ di i ka formule dɔ di sigikafɔ la e bɛ jumɛn ye e bɛ jumɛn décrire i ka nin ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ bolo nin y'a a nafama yɔrɔ dɔ ye quoi n'i ko ko ne ka cadre dɔ créer ou bien ne ka formule dɔ di sisan ni sigikafɔ bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na komi n ye mun f'i ɲɛna n'i ko ko bɛɛjɛfanga mɔgɔ si man ka to il faut toucher à toutes les sensibilités eh, ne ye ministre ye o ne ye député o ne ye karamɔgɔ ye o a bɛ bɛɛ de concerner parce qu'il s'agit de l'avenir et du devenir du pays jamana jamana a bɛ fɔ a bɛ jamana de kan donc fɛn bɛ jamana kɔ o bɛ bɛɛ concerner n'i y'a jateminɛ nin san dama damani ninnu na u nana ni fɛn dɔ ko les droits d'association olu bɛ yen parti politique hali u bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ groupement ye hali i bɛ taa k'a sɔrɔ village dɔw la i bɛ taa k'a sɔrɔ y a des comités de développement dans les villages o camanba de bɛ yen circuit ba de bɛ yen qui permet ka to hali i bɛ yan fɛ i kumakan bɛ mɛn ka tɛmɛ a ma déplacer yɛrɛ parce que adamaden caman bɛ yen u b'u yɛrɛ sɔrɔ hali mɔgɔ kelen na i y'a faamu mais n'o mɔgɔ kelen kɛra kɔfɛfɛn ye o mɔgɔ kelen tɛ kan k'a yɛrɛ ye hali n'a y'a essayer k'a b'a yɛrɛ yira yɛrɛ yira mun don n bɛ fɛ k'a fɔ ka contribuer a ka jamana ka ɲɛtaga a seko n'a dɔnko ye mun ye parce que a fana lamɛnnen don a ka sigida la a tɛ fɛn ɲuman ŋaniya n'a ka sigidalamɔgɔw ye il faut k'an k'olu an ka essayer de réunir tous ces, toutes ces axes là n'an y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Touré, il n'est pas tard pour faire du bien. C'est à dire, ɲuman bɛ se ka kɛ waati bɛɛ ɲuman kɛ waati tɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ donc an kana girin an kana girin ko parce que tɔw b'a la an fana ka don a la non an k'a ɲɛɲini an ka don a la cogo jumɛn donc il faut toucher à toutes les toutes ces sensibilités là n'an magara nin bɛɛ la a ka ca ala fɛ non malien bɛ sɔn ɲɔgɔn ye an ka problème y'o dɔrɔn de ye ka da la dɔrɔn ko karisa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko karisa ye zon ye ou bien karisa ye nin ye karisa ye nin ye mais i b'a sɔrɔ a ka zonya in kɔnɔna quali qualité dɔ b'a la o t'e la o mais pourtant e b'a dénigrer o mais k'an k'olu bɛɛ de wele olu bɛɛ ka hakilina don i b'a sɔrɔ dɔ diminen bɛ ko dɔ la kɛrɛfɛ sigi k'i ka kuma a fɛ dɔrɔn a b'a faamu donc bɛɛ c'est à dire on peut concerter tout le monde et c'est faisant quoi an ɲɛ b'a la groupements ka ca dugu tɛ yen bi groupement tɛ dugu mun na dugu tɛ yen bi dugutigi tɛ mun kɛ i mun na dugu tɛ yen bi ko mɔgɔ dɔ tɛ k'a lamɛnlen tɛ hmm. ko a tɛ bɛɛ lamɛn fana hmm. parce que tu écoutes et après tu es écouté hmm. i bɛ mɔgɔw lamɛn mɔgɔw fana b'i lamɛn awɔ donc o bɛ fan bɛɛ fɛ donc tout est il suffit de toucher à ces sensibilités seulement mali mago bɛ mun na an b'a sɔrɔ parce que a bɛɛ ŋaniya ye ɲuman de ye ko ka ɲuman kɛ jamana ye hali i bɛ dɔw ye kɛlɛ la bi u b'a fɔ ko a don tan a bɔ tan c'est pas mɔgɔw b'a fɔ ko question d'intérêt o bɛ faamu mais n'i y'u kelen kelenna ɲininka u b'a fɔ k'an bɛɛ bɛ kan k'a kɛ jamana ka ɲɛtaga de ye aw bɛ kan ka kɛ jamana ka ɲɛtaga kama anw minnu bɛ sɛnɛ kɛ k'a bila ka na bamakɔ yan anw minnu bɛ lɔgɔ ɲini k'a bila ka na bamakɔ yan anw bɛ saribɔn ɲini k'a bila ka na bamakɔ yan ni a fɔra ko décision bɛ ta min bɛ jamana concerner ye ko anw tɛ wele o la e yɛrɛ k'o ta k'o da ɲɛ donc o de la an kana mɔgɔ si bɔ a la il faut il faut que ça soit participatif mm. et inclusif bɛɛ de ka don a la mm. bon bɛɛ fana ka i jɔyɔrɔ fa bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fana fa mm. parce que n b'a dɔn minnu fana bɛ don a la a bɛɛ ko ko mali de don n'i ko ko mali e bɛ na ne bɛ kuma e bɛ kuma e ko k'an k'a kɛ tan ne ko n k'an k'a kɛ tan en âme et en conscience ni mali ko de don e ture e b'a dɔn ko ne ta ye tiɲɛ ye e bɛ sɔn ne ye i tɛ sɔn ne ye parce que ko ne cɛ ka ɲi dɛ i tɛ sɔn ne ye ko parce que ko ne kalannen don dɛ mais i bɛ sɔn ne ye parce que mali kama i bɛ sɔn ne ye F'an ka o fana yɔrɔnin de fɔ ɲɔgɔn ye mais tant que an bannen bɛ ɲɔgɔn ye ɲɛ bɛ nin si la nin si tɛ se ka mais n b'a dɔn maliyɛnw u bɛ sɔn ka sɔn u yɛrɛ ye n'u sɔn u yɛrɛ ye bi eh, tubabuw ka kuma nous sommes la risée de tout le monde tout le monde nous observe mais le Mali peut donner une leçon morale à tout le monde aussi ni maliyɛn sɔnna ɲɔgɔn ye maliyɛn de b'a jira diɲɛmaa la k'aw kun fililen don anw de kun aw bɛ k'an lajɛ ni aw bɛ k'an ka lajɛ min ye anw t'o ye donc il faut k'an ka sɔn ɲɔgɔn ye il faut que bɛɛ fana an ka sɔn fana ko bɛɛ niyɔrɔ b'a la je vais te donner un exemple hali n'a t'an ka fɛn kɔnɔ n'i ye mali lajɛ bi fɛn dɔw bɛ yen u commencera ka yɛlɛma fɔlɔ ture avoir voir un ministre c'était un problème voir un député ka député ɲɛ la o tun ye baara ye ka ministre o tun ye baara ye hali ni polisi tun bɛna taa u ka dugu la an ka cɛ duguden bɛɛ bɛ boli ka taa i dogo mais bi o ko bɛɛ tiɲɛna o bɛɛ cɛnna fɔlɔ hali ka taa k'i bɛ taa minisiri la c'est un problème mais bi a lajɛ tellement que mɔgɔw bɛ kan a bɛ kan ka na dɔɔni dɔɔni de mais an b'a fɛ a ka kɛ cogo min fo an ka sɔn de bɛɛ fana sen ka don a la ni bɛɛ sen donna a la dɔrɔn laɲini min ye a bɛ sabati ni bɛɛ sen don a la laɲini ye min ye o bɛ sabati min ye hali bi an bɛ baro la bi an bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye kumaɲɔgɔnya ɲɔgɔn kunbɛnw hakilila falen falenw o jɔyɔrɔ jumɛn bɛ yen nɔ jɛmufanga kɔnɔna na nafa jumɛn b'a la bɛɛ fanga kɔnɔna na nafa jumɛn b'a la demokarasi ale lataamali la eh, hali bi an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo o ye bɔkari sise ale ye eh, sifinaka ye min fana ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ an bɛ ka eh, baro kɛ hakililaw bɛ ka na dɔɔnin dɔɔnin an bɛ ka taa ɲɛ dɔɔnin dɔɔnin n b'a dɔn k'a fɔ aw fana minnu fana bɛ ka ɲuman an ka jaw la aw fana nisɔndiyalen don kosɛbɛ aw bɛ ka ja minnu lajɛ k'a fɔ jaw ka sanu o baara fana an bɛ dɛmɛ o la kosɛbɛ sɔɔni sɔɔni maa minnu b'an dɛmɛbaaw la an da bɛ se olu tɔgɔ ma sise an b'a fɛ k'a dɔn sisan an kɔni bɛ k'an ton kɛ an bɛ k'an tɛn dɔɔnin an bɛ ka se baro kuncɛyɔrɔ la baro nin baro kumaba ye hakilila minnu fɔla a hakililaw caman bɛ yen nɔ sababa don nka min ye bi maa ye adamaden sɛgɛn ka teli fo ka taa fɔ a tɛ ten o siratigɛ la min ye jaw ye n'a janyana kosɛbɛ o y'a sɔrɔ maaw bɛ saliya a lajɛli la o siratigɛ la kuma caman n'an ye dɔɔnin fɔ an b'a fɔ bakuruba bakuruba walasa maaw ka se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a la ɔ sisan sise an b'a fɛ k'a dɔn bi mali e ni ne ani minnu bɛ k'an lajɛ u caman ani minnu bɛ k'an dɛmɛ ka jaw ta n'u bɛ kameraw kɔfɛ an faso an bɛ se k'a fɔ an bɛ bolola dɔɔnin tiɲɛ don an ka bi kuma tɛ o kan nka a bɛ bɛn n'an sigila kuma o kuma kɛnɛ kan nin waati laban in na an k'an hakilila di an k'an fɛla di an k'an kunna di Sise min ye fanga dafiri ye a kɛra alihaji bubakari keyita la ka kɛɲɛ ni uti kalo tile tan ani segin fanga yɛlɛmana ɔ fanga nana di min ye ba ndaw ma o fanga tilala ka yɛlɛma kokura o yɛlɛma min cɛ tile dama dɔrɔn don sabula an tɛ se k'a fɔ a bɛ kalo fila yɛrɛ bɔ ɔ e ɲɛ bɛ jamana na cogo di an bɛ ka kuma fɛn min na n' o ye dialogue ye donna denmusosi e yɛrɛ fɛ o bɛ se ka an bɔ nin dingɛ kɔnɔ wa sabula bɛn kɛla k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ sariya dɔw majɛkɛla nka min kɔni ye kolonɛli asimi goyita ye fanga ka d'ale ma minisiri ɲɛmaa kɛra sogɛli ɔ kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna tamaɲɔgɔnw bɛ senna gouvernement yɛrɛ sigila e e ka yeta ye jumɛn ye an ka jamana bilama na an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo jumɛn élection ni fɛn tɔ minnu bɛna na an bɛ se ka s'olu ma cogo jumɛn k'a sɔrɔ an ma dingɛ min an donna dingɛ kɔnɔ ma bɔ d'accord awɔ Ture N'o ɲininkali kɛra a bɛ a diyara n ye i ka kuma fanga dafiri min kɛra an b'a fɔ fanga dafiri fila de kɛra voilà u ye laji burama u y'o ka fanga cɛn donc après u taara ba ndaw wele après tuguni o fana u n'o fana ma bɛn ko la donc u nana o fana dafiri

n'o ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ye toujours ne b'o o de premier kipe le dialogue faut que maliyɛn ka kuma ɲɔgɔn fɛ faut que maliyɛn ka eh, mais bi diɲɛ bɛɛ de tɛ ka anw lajɛ bi eh, diɲɛ bɛɛ n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ on parle du cas du mali mali ko coup d'état fila en une année a dɔw tɛ hali balo kuma bɔ hali san kelen bɔ donc ni o fɔra aw ma quoi c'est vrai gɛlɛyaw tun bɛ yen adamaden i kɛra cogo o cogo gɛlɛya de bɛ yen komi n y'a fɔ nous on a opté pour la démocratie anw de ko k'an bɛ bɛɛjɛfanga fɛ awɔ ture i bɛ don diɲɛ fɛn o fɛn na a n'a kɔlɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na i bɛ don diɲɛ fɛn o fɛn na a n'a kɔlɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na la démocratie a un prix et ce prix là le Mali ne l'a pas payé awɔ démocratie ka kan ka san ni fɛn dɔ de maliyɛnw ma se k'o mali o wari ma o sɔrɔ fɛn tɛ mali bolo ka kɔrɔ demokarasi ka juru b'an na demokarasi ka juru de b'anw na quoi parce que demokarasi bɛ sigi fɛn kelen min kan o ye bɛn ani kelenya ka ko to ɲɔgɔn ta la demokarasi sigilen b'o kan o de mali don wa ɛ mɛ o de don ka fɛn kelen ma yɛrɛ tɛ o ɛ fɛn kelen ma don wa ɛ n'i y'a ye ne ne bɛ sigi an bɛnnen de don sinɔn e tɛmɛna ne ɲɔgɔnna caman na o donc ko ko bɛ o cogoya de la donc f'an ka sɔn o de ma tant que anw de ma se ka ninnu fara ɲɔgɔn kan an kɔni ta bɛ kɛ anw ɲɛ bɛ tɔw la nous on, on va voir la démocratie de loin mais on va jamais arriver à la démocratie anw bɛ bɛɛjɛ fanga ani eh, aw b'a fɔ cogo di jɛmufanga jɛmufanga an b'a ye yɔrɔ jan na voilà an b'a ye yɔrɔ jan de nka anw tɛ s'a ma dɛ et pourtant anw ka s'a ma a b'anw yɛrɛ de bolo ka sɔn ɲɔgɔn ye ka ko to ɲɔgɔn ta la je reviens à la question i ko ko sisan jamana bɛ taabolo mun kan jamana bɛ taabolo mun kan an bɛɛ bɛ i n'a fɔ ni ko kɛra an b'a fɔ k'an bɛ dugawu de kɛ donc an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ mais dugawu in kɔfɛ ko aide-toi le ciel t'aidera hali bi an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye ture an kana wuli ten ko parce que karisa wulila karisa bɛ kan ka nin défendre mais an ka ɲininka an ka karisa yɛrɛ lajɛ mentalité jumɛn b'a la qu'est ce qu'il veut au juste a bɛ mun nɔfɛ yɛrɛ yɛrɛ ture n'an y'o dɔn i la ko tu incarnes une valeur vraiment mun bɛ se ka an maliyɛn bɛɛ servir donc an bɛ tugu kɔ fo maliyɛn k'o de fana dɔn an kana wuli ten ka tugu mɔgɔw kɔ ten il faut pas que an ka un pas en avant deux pas en arrière il faut k'an ka b'olu kɔnɔ quoi nin kan ka kɛ c'est comme n'i ye téléphone kura san i y'a réinitialiser quoi nin kan ka kɛ maliyɛn réinitialiser de donc an ka an ka an ka ko ta an yɛrɛ ye an ka bɔ nin an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ quoi an ka mɔgɔ ko kɛlɛ to yen an ka jamana ko kɛlɛ kɛ walayi n'an y'o kɛ diɲɛmɔgɔ u b'an lajɛ u bɛ sɔn an ɲɛ fana ɛ gɛlɛya fɛn o fɛn b'an kan diɲɛmɔgɔ sɔnnen de t'an ɲɛ ɛ ture e yɛrɛ tɛ sɔn hali n'i ye kɛ mɔgɔ wɛrɛ k'i bɛ jamana wɛrɛ kɔfɛ e tɛ sɔn ka na investi mali kɔnɔ k'a to nin cogo in na mais e b'a dɔn mɔgɔ joli dayirimɛ bɛ investissement extérieur la a ka ca anw yɛrɛ ka an b'an ka jamana ladilan ni fɛn mun ye a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn jamana kɔkan na donc ne bolo n'i bolo bɛ tubabu ka kuma on doit pas mordre la main qui nous donne bolo min b'a don i da kɔnɔ i man k'o kin o kinni o kinni ye mun ye n'i ko ko bɛɛjɛ fanga i bɛ sɔn bɛɛjɛ fanga sariyaw ma awɔ donc c'est le peuple qui est responsable le peuple aujourd'hui a la destinée de ce pays quand je dis le peuple même les militaires ils font partie de nous bamanankan awɔ hali ni n ko n ko jamanadenw hali sɔrɔdasi ninnu marifatigi ninnu olu olu fana y'anw dɔw de ye o an fana bɛ kuma u fɛ o mais ture ko ko marifatigi de sɔrɔ dɔnnen don donc u k'a dɔn anw ta tɛ kɛlɛ ko ye an ta tɛ fɛn ko an ta ye maliko démocratie yɛrɛ ma sɔn marifatigi voilà anw ta ye voilà anw ta ye maliko de n'u bɛ sɔn maliko de ma n'u ko maliko an b'u dɛmɛ fo ka s'a dan mais n'u ko yɛrɛ ko aa an da t'o la dɛ voilà donc ne bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la o ye ayiwa lamɛnbaaw ni kanubaaw lajɛbaaw aw minnu bɛ k'an lajɛ démocratie cent un ka page facebook sanfɛ ani misi siri bɛkarisi an ka bi baro sera a kuncɛyɔrɔ la a tun bɛ bɛn kosɛbɛ an ka ɲininka jamana yɛrɛ taabolo la walasa a ka se a ka hakilila dɔn a kan nka sani an ka bɔ kuma na pewu welekan minnu b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma ka ɲɛsin an filɛbagaw ma ladilikan minnu b'i bolo i b'o fɔ an sɔrɔ ka baro ka bɔ kuma la n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ kɛra sababu ye n'o ye démocratie one o one u b'a fɔ démocratie cent un n'olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ la u bɛ kɛlɛba cɛ u bɛ kan ka baaraba de kɛ parce que ne y'a jateminɛ depuis san 2013 ni n ma fili kosɛbɛ u bɛ nin baara ninnu la ka adamadenw ka jamanadenw na kunnafoniya bɛɛjɛ fanga ye mun ye bɛɛjɛ fanga kan ka kɛ cogo di an sen bɛ don bɛɛjɛ fanga la cogo di bɛɛjɛ fanga an bɛ se ka dɛmɛ jumɛn kɛ pour que a bɛ sinsin an ka jamana in kɔnɔ ne kɔni ne y'u y'o kɛlɛ la donc n bɛ foli las'u ma foli belebele n b'a las'u ma ka foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ kan ka i ka temps tɛgɛ bi k'an lamɛn nin waati in kɔnɔ n ka foli bɛ s'u bɛɛ ma e yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ foli las'i ma donc ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn hali bi maliyɛnw ka sɔn ɲɔgɔn ye u ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɔgɔn lamɛn ka ko to ɲɔgɔn ta la ni ala sɔnna a ma u b'a miiri la k'a bɛ mɔgɔ caman b'a miiri a bɛ kɛ min ye a tɛ k'o ye kɔni o ye ne ka faamu ye o ko ye hakɛto bɛ kuma kan ni n donna min gasi la olu bɛ hakɛto ayiwa a kɛ ci la min ye maliyɛnw an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn lamɛn n'o kɛra maa caman hakili la ko mali bɛ kɛ fɛn min ye a tɛna k'o ye nin si tɛna ka kuma ye nin bɛɛ lajɛlen bɔ ka se ka kuma ye an ka bi maa welelen tun ye ale de ye an bɛ kan bɛ da lamɛnbaaw ni kanubaw ye k'a fɔ bi kɔni jamu bɛ datugu ni kumakan ninnu de kan min ye baara in na an bɛ dɛmɛ kosɛbɛ kamera kɔfɛ aw tɛ maa minnu ye o de ye badara alu dunya kan ka taa se min ni mɔmɔduba bɛrite olu bɛɛ lajɛlen b'an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ yusufu eh, njayi ale fana ka lukajɛ barika ka bon baara in na kosɛbɛ samuru jalo an ni ale ma ɲɔgɔn sɔrɔ bi ganganiyaw bɛ yan nɔ baara tɔ an bɛ o sana yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ ɲɛfɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw barika da aw ka lajɛli ko ɲuman na aw n'anw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hali bi kunnafoni de siraw kan 76 68 24 07 67 76 n k'a fɔ 68 24 07 n'aw bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ walima an bɛ ka baabu minnu kɛ n'a sɔrɔ ni aw bɛ fɛ ka hakilila wɛrɛw di walima aw bɛ fɛ an ka se aw ma an ka jɛ ka jamu yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen danganiya bɛ aw bolo k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmɔgɔ ɲuman na an bɛ hakɛto ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ aw ɲɛna n'ala ma basi kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan wɛrɛ la dɔgɔkun nata la ala ka hɛrɛ kɛ mali ni maliden bɛɛ lajɛlen ye ala ka mali sankɔrɔta diɲɛ jamanabaw cɛla ala ka mali kɛ fɛn ye fɛn min bɛ bali diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ɲuman sira kan a k'an bɛn bayi bayi